yamba mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika wati boma lake lipitiriza kuonetsetsa kuti kuli chitetezo ndi mtendere kwa amalawi onse pogwiritsa ntchito njira komanso ndondomeko zolimbikitsa mgwirizano amutharika ayankhula izi pamwambo woveka nyota asilikali okwana 122 omwe amaliza maphunziro awo ku sukulu ya asilikali ya mafco mboma la salima iwo ati aonetsetsa kuti anthu

Defence komanso abwenzi ndi abale a asilikaliwa anafika pa mwambowu kudzachitira umboni za kulimbika mtima kwa asilikaliwa omwe avekedwa nyota atatsiriza maphunziro a chaka ndi theka. Asilikaliwa alumbira kugwira ntchito yawo mopanda mantha poteteza ufulu wa aMalawi komanso dziko lino. M'mawu ake, mtsogoleri wa dziko la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, yemwe ndi mkulu wa nthambi ya chitetezo ya mdf, walimbikitsa asilikaliwa kulemekeza malumbiro omwe achita, kuteteza malamulo a dziko lino komanso kukhala akatswiri pa ntchito nthawi zonse. Professor Mutharika wati asilikali sakuyenera kuonetsera mbali pa ndale ndipo azitumikira dziko mwachilungamo komanso mwaulemu. Iwo ati dziko la Malawi lipitirira kugwira ntchito ndi maiko ena polimbikitsa mtendere komanso umodzi m'maiko a mu Africa. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati mgwirizano ndi maiko ena oyandikana nawo ndi maiko ena zingathandize kuthana ndi ziopsezo monga uchigawenga ndi mchitidwe wozembetsa anthu. Ndipo m'mawu ake, mkulu wa mdf General George Alexander Jaffu Jr wati asilikali a mdf apitiriza kugwira ntchito yawo mwaukadaulo komanso modzipereka kuti dziko likhale lotukuka komanso lotetezeka. Mwa asilikali atsopano omwe amaliza maphunziro awo, 10 amachokera ku Kenya, Zambia, Tanzania ndi Eswatini. Asilikaliwa onse ndi 122 ndipo 26 mwa iwo ndi amayi. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika apereka 10 million kwacha ku gulu la amayi omwe ndi akazi a asilikali ku sukulu ya asilikali ya Malawi Armed Forces College MAFCO kuti ziwathandizire pa ntchito zosiyanasiyana pansi pa gulu lawo. Professor Mutharika waperekanso mphatso ya 2 million kwa asilikali anayi omwe achita bwino pa maphunziro awo a asilikali. Aliyense walandira 500,000 Malawi Kwacha. Yamikani Simutowe, mbc Salima.
ndipo president profesa arthur peter mutharika watuma wachiwiri kwa president wa dziko lino justice dr jane ansah kuti akatsogolere mwambo otsekulira msonkhano wa nduna loweruka pa 29 novemba m'boma la mangochi msonkhanowu omwe ndi wa masiku awiri ati ukapereka mwayi okambirana nkhani zofunika pa kayendetsedwe ka makamaka ka boma katsopano komanso nkhani zokonza chuma cha dziko lino msonkhanowu awukonza ndi thandizo la chuma lochokera ku bungwe la undp wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr jane ansah wabwera kuno kumudzi kuchokera ku luanda mdziko la angola komwe anakayimira mtsogoleri wa dziko lino pa msonkhano wachisanu ndi chiwiri wa mabungwe a african union ndi european union dr jane ansa afika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la kamuzu ku lilongwe ali ku msonkhanowu mwa zina dr ansa Anatsindika kufunika kuti njira ya Nacala ayikonze msanga poti ati ndiyofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lidzichita nawo malonda ndi mayiko ena. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi atsogoleri 57 a bungwe la EU komanso atsogoleri 55 a bungwe la African Union. Nduna ya zaumoyo a Madalitso Baloyi ati akufuna akufuna kulumikizitsa ntchito za ukadaulo makamaka ntchito za ku undunawu ndi zochitika za m'maofesi a zaumoyo m'maboma pofuna kuthana ndi zovuta zomwe zikuphinja ntchito yopereka thandizo la umoyo m'maboma ndunayi yanena izi ku Salima pa msonkhano omwe anachititsa makamaka wa akuluakulu aku undunawu komanso akuluakulu a zachipatala m'maboma beatrice mwape wadza ndi ripoti ili
Pa msonkhanowu, unduna wa zaumoyo wati pakadali pano ntchito yopereka thandizo la zaumoyo mdziko muno ndi yakasakaniza poti magawo ena akuchita bwino ndipo ena sakuchita bwino. Nkhani za chuma, kusintha kwa zinthu ndi luso la makono ndi zina mwa zinthu zomwe akuti zikukhudza kagwiridwe ka ntchito za chipatala. Pa chifukwa ichi, msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu a ku unduna wa zaumoyo komanso amzipatala za m'maboma kuti aunike magawo omwe mukufunika kusintha kwa changu komanso m'mene zachuma akuzigawira mwa zina. M'mawu ake potsekulira msonkhanowu nduna ya zaumoyo a Madalitso Baloyi ati cholinga cha undunawu ndikuonetsetsa kuti ndondomeko za umoyo zikufikira ndi kuthandiza anthu mwa msanga, zikukhala zodalirika ndipo zikuyika odwala patsogolo. A Baloyi ati undunawu ukufunitsitsa kukonzanso ntchito za umoyo Pofuna kuonetsetsa kuti unduna komanso akuluakulu a zaumoyo akulumikizana bwino, akukhala ndi cholinga chimodzi ndi kupereka thandizo lapamwamba kwa Amalawi. Nkhani yake ndi yoonera kuti pakhale ubale waukulu kwambiri wokhudzana ndi kuti kodi mavuto athu omwe alipo tithana nawo bwanji, komanso tofuna tionesese kuti chilichonse chomwe tikuchita ngati ministry chikhale chokuti munthu amene ali patient yemwe sakumva bwino kaya wabwera ku district kaya wabwera ku chipatala cha kumudzi chija athe kuthandizidwa moyenerera komanso mavuto omwe alipo pakadali pano munamva kale kuti kuli mavuto okhuza kusowa kwa mankhwala kubedwa mankhwala komanso ku chipatala kuja nkhani za ukhondo m- zinthu ma- zoti zaonongeka muzipatala muja zosiyanasiyana zomwe zimatha kukhala zikupanga fila akafika kuchipatala kuti tofuna tionesese kuti zimenezi ti- ti- tithane nazo wapampando wa akuluakulu a zachipatalawa dr henry chibowa jr wati ali ndi chiyembekezo kuti zomwe atakambiranezi zithandizira kupeza njira zotukulira ntchito yopereka zaumoyo m'maboma ndi kufikira Amalawi moyenera. Amalawi ndithu ayembekezere kuti zambiri zikhala zikusintha chifukwa msonkhano umene tabwera pano tikuwunikira ndondomeko zosiyanasiyana kuti kodi tingasinthe pati ndi pati cholinga chokuti ah, ntchito za umoyo zipite patsogolo ndiye ndithu amaya- ah, amalawi akhale ndi chiyembekezo kunena kuti zambiri za kayendetsedwe ka ma zipatala za boma mu ma- ma- mu- mu- ma district zikhala zikusintha msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu a zaumoyo a m'maboma onse a mdziko muno beatrice mwape mbc salima
wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a shadrick namalomba ayamikira aphungu ati kamba kodzipereka mu zokambirana zawo sabatayi chifukwa ndizopindulira amalawi A Namalomba ayankhula izi ndi mbc potsatira kumaliza zokambirana za msabata ino. Charles Wahara wadza ndi lipoti ili.
pamene aphungu anayamba zokambirana zawo lolemba sabata ino ku nyumba ya malamulo anapitirizabe kufotokoza ndi kuyikirapo ndemanga pa mawu amene anayankhula nduna ya zachuma joseph mwanamveka amene amafotokoza ndondomeko ya chuma ya mkati mwa chaka panalinso zambiri zimene zinachitika kupatulapo mafunso komanso mayankho kwa nduna lachitatu Lachitatu, aphungu a Nyumba ya Malamulo anavomereza a Fostino Maele kukhala mkulu woimira boma pa milandu, Director of Public Prosecutions, dpp, pamene Lachinayi aphungu anakambirananso nkhani zokhudzana ndi uh, bilu ija cholinga chake nkufuna kuonetsetsa kuti ndalama zachitukuko za CDF zikuyenda bwanji, zikuyang'aniridwa bwanji. Pakadali pano aphungu m'nyumbayi motsogozedwa ndi spika anena kuti nkhani imeneyi ipite ku komiti yoona za malamulo m'nyumbayi pamene Wotsogolera zokambirana mnyumbayi, a Jappie Mhango anatsimikiziranso aphungu kuti boma lili ndi mtima waukulu kapena kusamalira aMalawi. Izitu zikudza chifukwa cha mafunso amene amabwera nawo aphungu mnyumbayi kuti ndondomeko ya chuma ikuoneka kuti ili ndi misonkho imene anthu ambiri sakutha kumvetsetsa. Koma iwo anatsimikizira Amalawi kuti cholinga n'chofuna kuti Amalawi onse akhale pa moyo wabwino, miyoyo yawo isinthike. Choncho misonkhoyi cholinga chake sikuwapanikiza iyayi koma kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Mmene zokambirana m'nyumbayi zimamalizika, wachiwiri wotsogolera zokambirana m'nyumbayi a Shadreck Namalomba anayamikira aphungu kamba ka mtima umodzi komanso kulimbikira poonetsetsa kuti akambirane mfundo zenizeni zimene zikukhudza anthu.
titero kuti sabata iyi inali yabwino eh, tinene kuti eh, ndiye kuti tsono ntchito imene tinabwerera kuno ngati yaboma komanso ngati mamembala amene ya nyumba ya malamulo tayigwira bwino mmene amalawi atitumira kuti tizagwira ntchito imeneyi koyambirira tinaona tsiku lo- lole- lole- lo- lolemba a- aku opposition anadzabwera mnyumba muno ndikuperekanso maganizo awo pa ndondomeko ya zachuma imene a minister of finance anapereka e, chimodzimodzinso aneneri amene amanenera nkhani za, za chuma anabweranso tsiku lomwelo nkuyankhulapo ndiye kutangotha pamenepo ndiye kunabwera mamembala akhalanso akuyankhula kuchoka tsiku limenelo lolembalo mpaka nakufika tsiku la lero lino tingoti wiki yamawa tikabwera ndiye kuti pano aminista adzapanga timati kumalizitsano kuomba mkota nkhani ya mid-year budget adzayankhula lolemba likubwerali kenaka tidzalowano timati committee of supply nyumba yonse imakumana pamenepo ndikumapangano kumapanga kumaunikira budget ija ndikumapanga pasi kuti no budget ikakhale no lamulo kuti no boma likathe no kuyamba kupitiriza kugwiritsa ntchito ndalama imeneyo pakadali pano wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo a esther Jolobala ayimitsa kaye zokambirana m'nyumbayi kufikiranso Lolemba 2 koloko masana pamene aphungu adzapitirize zokambirana. Ndine Charles Wahara, mbc, Lilongwe.
Unduna wa zaulimi wapempha makampani mdziko muno kuti ayike ndalama mu ntchito za ulimi wa mthirira omwe uli ndi kuthekera kochulukitsa zokolola zothandizira malonda a pakati pa dziko lino ndi mayiko ena. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaulimi a Anderson Mbozi wanena izi potsatira malipoti oti malo omwe bungwe la Pride lathandiza kuti pazichitika ulimi wa mthirira sakugwiritsidwa ntchito mokwanira. Zambiri mu lipoti ili. Pempho loti kampani zibwere ku ntchito za ulimi ladza pamene dziko lino likutsalirabe potukula ntchito za ulimi kamba kuti akuti mwa malo okwana 407,000 hectares omwe ali ndi kuthekera kochita ulimi wa mthirira ndi ma hectare 156,000 okha omwe ali ndi zipangizo zoyenera zoti ulimiwu utha kuchitika. M'modzi mwa akuluakulu ku undunawu Anderson Mbodzi wapempha kampani kuti zibwere ndi ndalama kuthandizira alimi omwe ali pansi pa ntchito za Pride kamba kuti mwa malo okwana 1,800 hectares omwe amangidwa kale, malo okwana 811 hectares okha ndi omwe akugwiritsidwa ntchito ndi alimi. A Mbodzi ati kubwera kwa makampani ku ntchito za ulimi wa mthirira kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za ulimi ndi malonda. mmatha kudziwa ndithu kuti alimi athu mma- mdziko momuno ena amatha kupeza ndithu chimanga chomwe imafika mwina 8 tons per hectare ena 6 tons koma mupeza kuti alimi athu amapeza mwina 2 tons or 3 tons kusonyeza kuti malo amenewawo sagwira ntchito mwina ndiye tikuyesa ndithu kuti aphunzitse anthu komanso tikhale nawo pasi komanso tithe kuwapanga link ndi makampani amene amatha kuphunzitsa komanso kugula mbewu pa mitengo yoyenera ndithu nde tikuyesetsa ndithu kuti mbali imeneyi i- ndi nthambi yoyang'anira kuti masikimu akugwira ntchito bwanji ndi kuti alimi akupeza mbewu zochuluka bwanji komanso akusamalidwa bwanji ti- tichilimike kuti anthu athe kupeza phindu kudzera mu ulimi wamthirira mdziko ndipo mkulu wa bungwe la admarc a dan makata ati bungwe la admarc ligwira ntchito ndi alimi powapatsa misika nchifukwa chake tili pano ndipo ndife osangalala chifukwa tikuona kuti ndi zambiri zimene tikhoza kupanga nawo limodzi alimi tikhoza kugwira nawo ntchito limodzi polima mbewu zosiyanasiyana zimene zikufunika chifukwa ifeyo ntchito yathu yayikulu ndi kusaka misika ya mbewu zosiyanasiyana zimene eh, zimalimidwa ku malawi kuno ndipo eh, tayenda kwambiri mdziko muno malawi komanso mayiko ena osiyanasiyana amene tapeza misika cholinga choti amalawi akalima mbewu asasowe misika ndiye tigwira nawo ntchito limodzi a pride ndi cholinga choti mbewu zimene alimi akulima komanso ma capacities amene alimi akufuna tigwire nawo limo- limodzi kuti tilime mbewu zos- zofunikira komanso zochuluka kuti misika imene tayipeza tikwaniritse kudzera mu ntchito za ulimi wa mthirira monga shire valley transformation malawi watershed services komanso ndondomeko ya pride boma likuyembekeza kuonjezera malo a ulimi wa mthirira kuchoka pa 156000 kufika pa 220000 hectares